Salve e ben trovati. Bi an bɛna kontini n'an ka video ye an bɛna kontini ni an ka pano d'obligation ye an kun jɔra an tun k'a tilancɛ ɲɔgɔnna kɛ donc an bɛna a pano tɔ dafa bi video natɔw la an bɛna argument falen an b'a ɲini aw fɛ aw ka video cɛri pour que a bɛ se ka se mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ n'a bɛ se k'u nafa Percorso pedonale, nin b'a jira k'a fɔ senamatigiw k'u ka kan ka tɔgɔma, u ka kan ka taga nin sira tɔgɔ de fɛ. Fine percorso pedonale, nin b'a jira k'a fɔ senamatigiw u kun obilijera ka taga sira min fɛ ko o sira o bɛ ban yan. Pista ciclabile, contigua al, Contigua al marciapiede. Nin b'a jira k'a fɔ ko senamatigiw obilijelen don ka taa sira min fɛ ani nɛgɛsotigiw, ko o sira ninnu u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Nin yɔrɔ in na u tɛ ɲagaminen, mais u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ komi tagalen ɲɛfɛ an bɛna a ye yɔrɔ dɔ la u ɲagaminen don. Fine pista ciclabile contigua al marciapiede. Nin b'a jira k'a fɔ ko senamatigiw u ka sira, u ka kan ka taga sira min fɛ ani nɛgɛsotigiw ko o sira a ɲagaminen don nin yɔrɔ la. Percorso pedonale e ciclabile, nin yɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko nɛgɛsotigiw ani senamatigiw obilijelen don ka taga sira tɔgɔ min fɛ ko o sira a ɲagaminen don nin yɔrɔ la. Fine percorso pedonale e ciclabile nin b'a jira k'a fɔ sennamatigiw ni nɛgɛsomatigiw ka kan ka taga sira min fɛ n'u ɲagaminen don, ko o bɛ ban nin yɔrɔ la. Paseke an b'a fɔ cogo di? An b'a fɔ k'u ɲagaminen don mun na? Paseke guida kɔnɔna na, yɔrɔ dɔw la, u bɛ na k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ, komi i n'a fɔ an y'a ye yan yɔrɔ min na. yan u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de bon yan a ɲagaminen de don guida la a bɛ n'a kɔnɔ ten waati dɔw la a bɛ mɔgɔw lafili limite minimo di velocità nin b'a jira k'a fɔ i ka kan ka boli i man kan ka boli vitesse min duguma y'a ye k'a daminɛ quarante kilomɛtiri la ka yɛlɛ i obilijelen de don ka boli o la quoi fine del limite Minimo di velocità nin b'a jira k'a fɔ ko i sera a laban la o tun k'i obilije k'i tɛ se ka boli quarante kilomɛtiri duguma mais sisan o banna catene per la neve obbligatorio nin b'a jira k'a fɔ i obilijelen don ka chaîne de don i ka mɔbili la a bɛ kɛ neige yɔrɔ de la ka caya, obligelen don ka chaîne don i ka mobili ɲɛfɛsen fila la, walima a ka sɔrɔ pinɛ b'i ka mobili la, pinɛ min dabɔlen don neige wagati kama quoi i y'a ye, pinɛ dɔw bɛ yen nɔ neige wagati fɛ u bɛ se ka don, olu bɛ se ka nin chaîne tɔgɔ remplacer kɔmi guida la tuguni u bɛ to ka a kuma fɔ, u b'a kuma fɔ o yɔrɔ la, Mais n'a y'a sɔrɔ ko pinɛ de don, pinɛ ta o ye sen naani de ye, pinɛ invernale o kan ka don mobili sen naani bɛɛ la mais ni chaîne nin don, o bɛ don mobili ɲɛfɛ sen fila dama la komi a bɛna guida kɔnɔ o cogo la. Pista ciclabile, nin b'a jira k'a fɔ nɛgɛsotigiw obligelen don ka taga nin sira tɔgɔ de fɛ. Fine pista ciclabile a b'a jira k'a fɔ nɛgɛsotigiw kun obligera ka taa sira tɔgɔ min fɛ o sira o bɛ ban yan percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella nin b'a jira k'a fɔ sennaanimafɛntigiw obligelen don ka taga nin sira tɔgɔ de fɛ i n'a fɔ so n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ fali ninnu Fine percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella, nin b'a jira k'a fɔ sennaanimafɛntigiw tun ka kan ka taga sira min fɛ, ko o sira o bɛ ban nin yɔrɔ la ten. An bɛ jɔ yan parce que an ka panneau d'obligation banna yan. Tagalen ɲɛfɛ, an bɛna jatemina mɔgɔw bɛ se ka interesser fɛn minnu, video min bɛ yen ni a importance ka bon, Quiz kɔnɔna na, an bɛna essayer ka kuma o dɔw kan, aw k'an bɛn video natɔ.